kuchipani uku eh, cha dpp mm, anthu ena ndithu ah, adachotsedwa adalandira analemba chikalata kunena kuti awachotsa mamembala ena mu mchipani mmenemo ndiye mwa anthu ochotsedwawo akuti iwowo ena akudikira ka- alandire makalata mm, osonyeza kuti iwowo ndithu achotsedwa nde tikuonanso apa eh, a Namalomba akuti kodi polowa anthu mchipanimo adalandira ah, makalata so ndi nkhani imene ikuoneka ngati kuti ndimaona ngati nthawi imene ananena kuti ah, mamembalawa tawachotsa mchipani eh, timaona ngati basi avomereza msanga and then nkhani itha koma mmene zikuonekeramu zioneka kuti nkhani sikuthera pompa ndipo i- adakakukana kokana adakakukana Mm, kokana, kunadza yes. makhoti Yes. each every every uh, hiccup every chinachake Yeah. mapezoti zikupita kukhoti Kukhoti. kuti

Eh, amapita ndithu eh, amatuluka mdziko muno kukakhala nawo anzawo Ku- ku- eh, ku kwina- eh, DRC, yes, ku yes. inauguration ku DRC ndiye anthu ena ndithu ana- anamemana kukwera munsewu ayi amagenda convoy ya president ndiye anapeza kuti iye ayi amanga ndiye anzawo ndithu aliya tikamvere nawo Eh, nkhani imene muyiona bwanji oh. koma si zachilendo Eh, ndipo pa nthawi inakenso nawonso eh, a Peter anagendedwapo komano osati Yeah. yeah. anazitenga kuti mwakuti mwakuti mpana anthu kukafika nazo ku khoti sizinachitike choncho Ah, nkhani yomweyi timakamba dzulo nkhani yomweyi in the very same program press review kunena kuti mchitidwe umenewu zimene zinachitika pamenepa ah, sizinali zabwino now uh, whatsoever mwina anthu ali ndi anger mm, komano sizimayenera zinthu zikhale choncho because ev- m- aliyense mmalawi muno amadziwa kunena kuti a president akamati akudutsa eh, a police amapanga pave way they, they- they make sure kuti the road is safe for the president to pass now ukuona kuti anthu amene anali mu msewu umenewu ndithu wina eh, kutenga mwala kuyamba kugenda ndi zinthu zosakhala bwino kuti kodi amafuna kuti mwalawo ukamfikire ndani nangano zinthu zina eh, timati zoziyamba dala always because eh, ndi, ndi mulandu achitawo and ena adazichitako mbuyo mmene mwanenera kuti a Peter adagendedwako nthawi imene sitinaone kuti anthu ena ake amangidwa e, mwina a president adangoona kuti ah zitayeni zisiyeni eh? but then ineyo ndimafuna kunena kuti eh, ngakhale anthu kaya mwina ndiwokwiya ndi zinthu zina zake sitimayenera kupanga chonchi at the end of the day the very same story anthu amene apolisi amene adayima msewu umenewo ena zitachitika zimenezi alandira nazo ma transfer Mm, eh, zinthu zosakhala chani zosakhala bwino ena awonongera anzawo ntchito at the end of the day eh, awawanso amene atengedwawa mwina ndi anthu ena okuti ali ndi mabanja awo amadalira amadalira iwowo nawo you see kuti apanso abwereranso adakali cha- adakali mu chitokosi cha apolisi so amalawi tiyeni ndithu eh, tidziugwira mtima komanso tidzitsata malamulo ine chimene ndinganene ndi chimenechi mwina a president ngakhale nkhani iyi ili ku court eh, mwina atha kunena kuti "Ah, anthu aja akhululukireni kapena apo ayi iwo sanafune kulowererapo afuna anthu agwire ntchito yawo mmene akuyenera kugwira so let us just wait and see tiona kuti zitha bwanji koma anthunso aku Ndix aonetsanso umodzi sanafune Yeah, that- chifukwa ah, ndi awo, eh, ndi- ndi- akuvutika ndi- kakuti. ah, ah, yeah.
Mm. Mmene As mo- you have, as you have said, kuti anthufe ndi mikwiyo kunjako anthu ali ndi mikwiyo tizitero Yes, yeah. kuti anthu ali ndi mikwiyo ndithu eh, yochuluka Eh, mikwiyo yanuyo musayionetse munjira zolakwika Zolakwika, eh, yes. tiyeni ndithu 2025 imeneyi mkwiyo wathu tikauonetse poponya voti yathu eh, tikachita ndithu kumene koko mene tikaponyere voti yompa imenezo ta kukhala ngati anthu adali okwiya kuna azayenda chonchi kumano osati mpano fika pomatenga miyala Ayi, kuma- kugenda, kumagenda convoy ya Yes, president yeah. yeah.

Wapona Wapona Kita was examining the Mrs Helen Buluma there is a case that is going on yayamba dzulo ndithu ku court kumeneko so it looks uh, kuti zafika paja poti ndinene kuti potentha eh? mm. pokuti eh, dzulo amayi buluma ndithu amafunsidwa mafunso ndi uh, aloya um, amenewa court so it looks like kuti eh zafika paja pakuti ukumati ukazimva nkhanizi umachita nso dabwa kuti ah kodi kumachitika zotere nde zikuoneka bingati kuti kuli mbali ina imene ikukondwera ndi mmene nkhani uh, ikuyendera koma kulinso mbali ina imene sikukondwera koma at the end of the day whatsoever it is happening amalawi afuna adziwe chilungamo if you remember very well uh, a newton kambala anali a minister of energy kutabveka kuti kumeneko kuno kunali zitopotopo ehe and iwo i think amatengako nawo gawo adayimitsidwa nawo pa ntchito nawonso mayi bulumanso anayimitsidwanso nawo pa ntchito so let us wait and see because aliyense amapita ku court ncholinga chokuti akapeze chilungamo And justice ndithu in the very same case imene timanena ya anzathu awa aku Ndirande adandaula anadandaula ena unena kuti Ngakhale awatengera ku court iwowotu eti akuona ngati kumeneko sapezako chilungamo chifukwa one kuti iwowo sangakwanitse kulipira ma lawyer they need some some help so aliyense amapita ku court kuti akapeze chilungamo let us just wait for kuti nkhanizi kodi zitha bwanji because there are so many cases that are going on eh, mmakhoti mmenemo we talk of imeneyi ya fuel itukamba yogenda za president kuli ya anapha awitika iyi Kuli ma case so many ambiri. yes and then akhoti panopa they are trying their best also to make sure kuti ma cases amenewawa adziyenda ndithu mwamsanga eh? cholinga at the end of the day amalawi

Ehe, munthu wafika kumene kuti ali ku 90,000 90,000. pa mwezi. that is minimum wage imeneyo muyiona bwanji nkhani imeneyi Nditi kutengera kuti zachita bwino. zachita bwino eti? zachita bwino kuti akweza ndithu ka- ka minimum wage ka- akakweza malipiro akakweza munthu omwe amalipira 50000 akuti pano pano pa tsiku mm, uzilandirano ngati 90000 i mean 50000 pa mwezi Pamwezi, yeah. uzilandirano 90000 Yes. zachita bwino kuti akakweza chifukwa choti kuti muone zinthu zambiri mm, zinakwerakwera Yeah. ma school fees amakwera anthu amadandaula kunja kuti komatu zingakhale zinthu zikukwera komano salary ndi Ah. yomwe ija mm, sidasinthebe tidakalandirabe konkaja komano zinthu zili zoti zikukwera ma school fees akwera ma groceries akwera chilichonse chinakwerakwera komano ka- kamene kamatsalira kuti kakwere mwina ndi ka salary kuti anthu azipanga meet ma needs awo eh, mwabwinobwino kuti azitha kupanga balance up zinthu Uh, mwanena zoona kuti zinthu zinakwera uh, tangoganizana amene amalandira 50000 kwacha bagi la chimanga pano ena akupanga 45 mm.
Ehe. ndi mwakhala nyumba ya lenti ndagule Ndakhala 45 bagi ya chimanga chimanga. kutsala ndalama zingati kutsala ndalama zingati nyumba ya lenti ikwana nanga it's, school it's, fees it's good kuti yes, sa- zakwera eh, at least mwina anthuko eh, asangalalako athandizikako pena pake komabe ndimaona ngatibe eh, khalekhalenibe mwina eh, katapezeka kuti kolowa katangofikiratu 100 ayi sangala sangala akwitsa ndithu yes uh, we have another story it says uh,

it's it's mm. it's a good it's more uh, encouraging yeah more mm.
more encouraging and um, you know kuphunzitsa mwana wamkazi timati eya waphunzitsa fuko moti mmene inu mudaphunzirira adaphunzitsa fuko actually i would like to yeah congratulate madam chakwera uh, what uh, she's doing with, with, with her foundation, foundation mm. and uh, ana, anapemphanso kunena kuti tisangosiyira boma she also asked uh, other well wishers like uh, other ngos uh, also individuals mm. that we can come in and uh, support this but also anadandaula maichakwera mu speech yawo kunena kuti they are only

extra hard samangotengera kuti aa poti ine ndine ntsikana ndidzipanga zibwana ee akuti a girl child ee adzitikondera mumb- mumbali ina yake no, no, no, no, no. we are supposed to work hard so that at the end of the day akuti tutikaphunzitsa inu atsikana taphunzitsa fuko so congratulations to everyone i am sure amene anaona zimenezi olo amene amva zimenezi some of the girls and other students have been motivated nawonso alimbikira kuti mwina tsiku lina

school education sitimatero now ineyo that is my concern imene ndimanena kuti okay primary nkwaulere kale now you see kuti mwana ita akupita from standard 1 2 3 mpaka na 8 akukalephera kulemba mayeso just because he failed to pay examination fee and chaka chinocho we have seen a MANEB I have ine ndinali one of the ndinalemba nawo maripoti amenewa onena kuti a MANEB akudandaula onena kuti okay almost ana 29000 alephera kulemba mayeso kuyambira a primary as, a, a, jce and even msce they had to extend uh, period yokuti mwina alipireko akokera now we, we, we saw a lot of malawians on social media mm. ma mp ma other organizations coming up together kulipilirako ana kunena kuti okay ine ndikulipilirapo ana mwina 50 ine ndikulipilirapo ana 200 at the end ndikukhulupirira kuti sikuti ndi aliyense mwina amene anakwanitsabe kutani kuti alipira komano it will be very good kunena kuti mayeso amenewa ineyo mwina government yet izithandizira mu njira ina yake Anawa azipezeka kuti sakulipira palibe any fee kuti ngakhale amene ali ku remote area kuja oti amapita ku sukulu koma makolo ake mwina akulephera sangakwanitse kupeza yoti amulipilire ya mayeso bwanji amusiye mwana uja akalembe aliyese akalembe mwina makolo adzichita kuyambira kusakira nokha ku secondary ko kunena kuti okay form 1 mwana wanga kodi fees eh, ndi, ndi, ndisake kuti ndidzikamlipilira kuchani ku sukulu it will be very good if this thing yes athetseretu ndithu so that kuti ana mwana asakakanike noti inetu ndimapita ku sukulu koma ndikukanika kukalemba mayeso chifukwa choti ndinakanika kulipira chani kulipira ndalama so if this inenso ndikupanga nayo agree koma tikuyenera kuti ngakhale tikunena kuti zithetsedwe we should put proper measures because at the end of the day ndalama amalipira ana zija ndikukuwuzani kuti zimathandiza kwambiri eti in setting for, for, for their what for their exams and other things that are needed because kumakhala ma id kumene kuja chani so tikanena kuti athetseretu let us also try to find out kuti kodi ok tipanga bwanji kodi mm. how are we going to source the funds in order kuti mayeso amenewo adziyenda chani adziyenda bwino because mm. tikakamba za kuti mayeso ayende bwino kumakhala tuma invigilator those ones siuti amapanga ulere they are supposed to be paid kupangitsa mayeso ma mm. id and so many other things that are required kumakhala a security so we need to find out proper ways on how we are going kuti okay tikuthetsa izizi Kodi nanga tipange chani kuti tizi tikathetsa zimenezi ndalama tizizipeza kuti so its ndizoona atathetseratu inenso i agree but let us Komanso find ma means. ndi zinthu zomvetsa chisoni umapeza kuti mwana wakumudzi Yeah. mm anakhonza bwino mayeso ake koma akanika kuti apitilire chifukwa chokuti mwina kusowa kwa fees Kwa si fees, yes. examination fee yokhayi pali ma fees pali ana oti enaake anakhonza mwina ma 14 points ena azikuuza ananditengatu ku Bunda koma anakanika kukayamba ku Bundako just because Yes. fee alibe alibe yeah. mwina tapeza kuti mwin- zinthu zina zonsezi athetsa komanso kwina kumbali inayi aunikirapo bwino mm, ngati amali motelias Yes, ana kuwachokera yes. amene kuti kodi nkhani iyi ya ma tuition fees Yeah. iziyenda motani Motani. Mm. Kwambiri. zinakatichitira ubwino chifukwa kuti anthu alimo amzeru kwabasi mdziko muno Kwambiri, komano kwambiri. wambiri mupeza wakabaza umufunsa kuti azikuuza kuti ine sikutitu school sinnapite ndinanka koma nnakanika ifoti makolo anakanika kundilipirira Yes. nnamenya 14 points ananditenga ku Chanco koma nnakanika kupita chifukwa choti chani Yeah. kafiziko panalibe ndizomvesa chisoni yeah so i think aboma a- aona but there is still time but ineyo i believe atazathetsadi zimenezi so that kuti wina ana asamapezeke kuti waphunzira from standard 1 eh, seven years waphunzira mpakana azikakanika kulemba mayeso aja and i've seen also they are, they are reviewing the education curriculum

central region inutu ndi ine nthawi ijayi timakamba tinalitchipitsa bagili mwamva Mt- akuti bagi la chimanga anthu akugula pa 50000 And- Yuma kodi to kuti. and It's very funny mene mitengo yake ikumasinthira. Yes, Mm, and- cause kungo ukutoka kugula lero ukamapita kumawa ukapeza kuti yasuntha. and uh, you, you look at the, the, the akunena kuti misika yambiri ya ADMARC mulibe moja chathamo and anthu akugula kwa mavenda this is something chokuti eh, bomanso likuyeneratu abale kuonapo chifukwa eh, chinthu chimene timadaliratu chimanga mtima anakhala zoti mwinanso ndondomeko izi za AIP zinakhala zikumayenda bwino kwambiri mwina Yeah. chimanga sibwezi chikukhala vuto kwambiri mdziko muno Yes. ndipo alimi ambiri mm, amalephera mwina kupeza zochuluka chifukwa cha mitengo ya zipangizo zimene angakwanitse kukagwiritsa ntchito ku maminda awo Yeah. you can see a bag of fertilizer amene akupangidwa purchase pano eh, zomwezi anane- ando- analengeza mwamvemvemve kuti azipanga anthu purchase mwina pa mtengo uwu komano still akapitabe mmene mumva mbiri zoti ena ayikapo kamtengo kawo kokapamwamba kufuna kuti adyepo ndi zinthu zosakhala bwino poti anthu a Malawi timadalira chimanga koma pali nkhani zomamveka kuti ena akupangira survive pa mango why sangakwanitse kukagula bag ya chimanga akulandira 50000 kwacha munthu mm? akagule bag ya chimanga nanga Adye- nyumba ya lenti adye- alipiranji adye avale nanga ana ku school alipira chani ndi Yeah. zinthu zo- zovuta kwamb- eh, kwambiri mwinanso anthu ena izi amanena a government kuti mwina akwezako capital wages eh, anthu amene azichitako bwino

producers ndikukhulupirira kuti mawiki apitawa munaona munamva eh, achina eli njuchi achina driemo akulandira ma 5 million ma 4 million because of, of, of their work now a COSOMA kupanga admit kunena kuti regardless of kuti anthu akulandira ndalama zimenezi but also akuyenera kupanga ndithu eh, ku- kudziwitsa mtundu fuko la Malawi la za zimenezi eh, malevi amenewa amene anthu amene ali ndi maluso maluso osiyana amalandira chifukwa zikuoneka kuti ndi ochepa amene amadziwa zachani za zimenezi so ineyo i would like to yeah eh, kunena kuti akunenazi ndi zoona and uh, mayi makwinja kumene ku ku COSOMA mm, akuchita ntchito yabwino ndi azimzawo apitirize ma awareness wo ndithu achitedi kuti ambiri atani adziwe because ineyo am sure when Malawians they heard about this actually mwina ngakhale makolo or anthu ena they are able to say kuti ah so kodi mkuyimbamu ndithu anthube amapeza kenakake eti Mm, mukuyimba muli luso it's Yeah. all about inuyo ngati muwa- mukupanga luso lanu mukapange Yes. register eh, ndi COSOMA Soma, amene amalandira ndithu ma royalties amene ngati simunapange register eh, makalo sana upange ni Recognize, recognize yeah. maana once you register that's when you get recognized uh, uh, on the arts and culture I'll just lead the headline I will not lead the full story Yeah. uh, the headline is celebrities caught in a social media war zone ziliko ku, ku, ku, ku social media matrolls akuchuluka anthu akumanenedwa ameneko ena samazigwira akumayankha ndithu uh, going straight to the back page of the newspaper